Lero ndikufuna tikambirane za malo ochititsa chidwi amene amadziwika bwino ndi nkhani zoopsa kwambiri otchedwa Bermuda Triangle. Enanso amawatchula kuti Devil's Triangle komanso ena amawatchula kuti Atlantic Cave. So Bermuda Triangle ndi kachigawo kamodzi ka nyanja ya mchere kamene kamapezeka chakumpoto kwa nyanjayi ndipo ah, malo amenewa anazungulidwa ndi madera atatu. Dera loyamba ndi lotchedwa Bermuda ndipo dera limeneli lili chakumpoto kwa nyanjayi. Chakumanzere kwake kuli malo otchedwa kuti Miami ku America kumeneko. Komanso m'munsi mwake muli kachilumba kotchedwa kuti Puerto Rico. So Puerto Rico ndi Bermuda onsewa ali ngati tizilumba timene tili pa nyanja imeneyi. So So dera limeneli limadziwika ndi mbiri zoopsa potengera kuti ah, ndege iliyonse komanso sitima zambiri zimene zakhala zikudutsa malo amenewa zimangosowa ndipo zambiri mwa izo ndikhoza kunena kuti 90 percent sizimapezekanso zochepa zimene zakhala zikupezeka zimene zakhala zikupezeka mwina after zaka zochuluka kwambiri mwina 100 years and more koma zambiri sizimatani sizimapezeka so masitima okwana 50 ndikuposerapo ndamene akudziwika bwino kuti anapangidwa register anasowa kuphatikizaponso ndege zosachepera 20 zinasowanso zikudutsa malo amenewa so mapiloti komanso oyendetsa sitima zapamadzi amene akhala akudutsa m'malo ozungulira malo amenewa akhala akupanga lipoti zinthu zosiyanasiyana. Mwachitsanzo, anthu ambiri amadziwa kale kuti mu ndege amagwiritsa ntchito kampasi, ngakhalenso chimodzimodzi masitima amagwiritsa ntchito makampasi. Koma amati akamadutsa malo amenewawa, makampasi aja amasiya kugwira ntchito. Akuti amapanga lipoti kunena kuti akafika apa kampasi ija imangozungulira, so siimaonetsanso kuti ku north ndi kuti. kapena ku south ndi kuti imangozungulira basi so kuwonjezera pamenepo uh, timadziwanso kuti ndege komanso masitima apamadzi amapangidwa track pa system zimatchedwa kuti radar so akafika apapa zimapezeka kuti masitima aja asowa pa radar osaonekanso ndege chimodzimodzi sizimaonekanso so they can't track them Ndiye kwa zaka zochuluka kwambiri akatswiri asayansi akhala akupanga kafukufuku osiyanasiyana kuti afufuze kuti chimene chimayambitsa kapena chimene chimachititsa ndi chani kuti aone kuti pansi pa nyanja imeneyi pali chani koma kwa zaka zonsezi mpakana kufikira pano chenicheni chimene chimachititsa sichinadziwikebe, ndipo anthu anangobwera ndi ma theories ambirimbiri komanso maganizo osiyanasiyana a zimene zimachititsa koma it's not proven kuti chenicheni ndi chakutichakuti. Ndiye pa zifukwa zimenezi anthu ali ndi maganizo osiyanasiyana mwachitsanzo anthu ambiri amaganiza kunena kuti malo amenewawa ndi amene Satana ndi angelo ake omutsatira anaponyedwa pamenepo pa nthawi imene mulungu anaponya kuchoka kumwamba atachimwa so kutengera ndi chivumbulutso 12 verse 12 imene imanena kuti tsoka mtunda ndi nyanja pakuti woyipayo watsikira kumwepo so anthu ambiri amaganiza kuti satana uja atamponya anazakhala pati anazakhala pamenepo ndipo zinthu zambiri zimene zimachitikazi Zimachitika chifukwa chakuti Satana samalola kuti anthu adutse pamenepa chifukwa ndi malo ake amene amakhala. Ena amaganizanso kuti pamalo amenewa pamakhalanso tianthu ta ku space kapena kuti ma aliens. Ndipo ena amaganiza kunena kuti pamalo amenewa pamadutsa namondwe wamphamvu amene awa ndi asayansi ena amene amanena zakuti amadutsa Gulf Streams kwa anthu amene mwina mungadziwe za gulf streams mwina mungafufuze koma ati gulf streams amadutsa malo amenewo so mwina force imene imabwera ndi gulf streams ndi imene imapangisa zimenezi kuti zizichitika komabe ifeyo popitira ndi video imeneyi ah, tatiyeni tione kuti zina mwa zimene zakhala zikuchitika pamalo amenewa ndi zotani ndipo nkhani yathu yoyamba ikutitengera mu chaka cha 1492 Ah, chaka chimenechi christopher columbus amayenda pa sitima yake yapamadzi pamaulendo ake amene amapanga ofufuza malo osiyanasiyana kapena kuti ma voyages mchingerezi columbus anali nzika ya italy ndipo maulendo ake ambiri amayenda pa nyanjayi ya Atlantic. So amayenda kumachoka ku makontinenti ya America kupita ku Europe komanso kuchoka ku Europe kupita ku America. Maulendo akewa Columbus anapanga observe zinthu zosiyanasiyana. Mwachitsanzo, nayenso anali mmodzi amene anapanga observe kuti akamadusa pamalo amenewa kampasi yake simagwira bwinobwino. kuonjezera apo ati amatha kumaona madzi atagawika tizi- timagawo timagawo koma ali oyera somadabwisa kuonjezeranso pamenepo chinthu chachikulu chimene anachiona chodabwisa christopher columbus akudutsa pamalo amenewa chinali chonena kuti anaona chimpira choyaka moto chimene chinagwa kuchoka mmwamba kugwera m'madzi muja course anthu ena asayansi amanena kunena kuti mwina chinali chimiyala ya- imene imapezeka mulengalenga kapena kuti mametwaya koma iyeyu anaonabe ndithu eyi zimene zinthu zodabwisa kukuona chimpira chikugwera patepo malo amene aja so zimenezi zinali zodabwisa zoyamba zimene zinapangidwa rekodi singakhale zoyambiratu komano kupangidwa rekodi m'mabuku Zimenezi zinali zodabwitsa n'zoyambirira. Ndipo dziwani kutitu pa nthawi imeneyi n'kuti malo amenewa asakutchedwa kuti Bermuda Triangle. Ndipo dzina la Bermuda Triangle linatchulidwa ndi Vincent Gaddis mu chaka cha 1964 mu magazini yotchedwa kuti Argosy pamene amakamba ndi kufukula nkhani yokhudza malo amenewa. ndipo chochitika chachiwiri chimenechi tikuchiona mu chaka cha 1890 ndipo mu chaka chimenechi sitima yotchedwa hms atlanta ship imene imachoka ku bermuda kupita ku england inasowa pamene imadutsa malo amenewa sitima nthawi imeneyi nkuti itanyamula anthu okwana 281 ndipo ulendo wake itanyamuka sinakafike ku england ngakhale anthu ena amanena kuti izi zinachitika chifukwa cha namondwe amene amapezeka pa pa nyanja koma atafufuza mmene amafufuzira sanapeze ngakhale kachiduswa ka sitima imeneyi even ngakhale munthu in a sense mtembo wake sunatani sunapezeke chimene chinali ngati chodabwitsa chachiwiri chimene chinapangidwa rekodi pa malo amenewa ndipo mu chaka cha 1918 sitima ina ya asilikali ya ku america yotchedwa uss cyclops ac4 inachokera ku barbados ndipo inanyamuka pa 4 march mchaka chomwechi cha 1918 nthawiyi nkuti itanyamula anthu okwana 309 komanso miyala ya manganizi yokwana 11,000 tons. Ndipo anthu atanyamuka, amalumikizana ndi a ku Control Tower, ndipo uthenga wawo omaliza uh, anatumiza onena kuti weather fair all well, kutanthauza kuti nyengo inali yabwino kwambiri komanso chilichonse chinali bwinobwino, panalibe chovuta china chilichonse. Koma chodabwitsa nchonena kuti sitimayi kuchoka nthawi imene atangonena mawu amenewa sanalumikizaneso ndipo sinapezekeso. A kafukufuku anayesa kufufuza mmene amafufuzira koma sanapeze ngakhale kachiduswa ka sitima imeneyi. Zitatere, pamenepa panali pa 4 March pamene ananyamuka ndipo official report yopita ku public inaperekedwa pa 1 June. 1918 uh, imene imanena kuti katundu komanso anthu amene anali mu sitima imeneyi asowa amene anali assistant secretary of the navy nthawi imeneyo uh, dzina lake franklin d roosevelt ndi amene analengeza za uthengawo ndipo anapatsanso list ya anthu onse amene anali mu sitima imeneyi so zimenezi ndi zina mwa zimene zakhala zikuchitika ndipo amene ndimatchulawa ndi masitima ochepa amene akudziwika bwino amene anakhala kusowa akudutsa malo amenewa koma kuchokera nthawi imeneyi sitima zochuluka kwambiri zakhala zikusowa zimene zikudutsa malo amenewa Ah, kungotchulapo zina zochepa ah, sitima yotchedwa r a dering inasowa mu chaka cha 1920 ndipo inapezeka ah, pamalo ena otchedwa diamond shores Imene kutu ndi ku North Carolina ndipo inapezeka pa 31 January chaka cha 2021 ndikuti patatha zaka zokwana 101 nthawi imene imapezeka inalibe wina aliyense koma katundu wina wa anthu amene anakwera mu sitima imene anali momwemo kuchokapo ndiye kunalinso sitima ina kutchedwa ss marine sulphur queen imene inasowa mu chaka cha 1923 imenenso inali sitima yaikulu kwambiri yonyamula katundu uh, imene itasowa sinapezekenso mpaka na lero inalinso ndi sitima ina yotchedwa ss cotopaxi ship ndipo sitima imeneyi inasowa mu chaka cha 1925 ndipo pali masitima ochuluka kwambiri oti sindingathe kutchula onse pakali pano koma amene ndatchulawa ndi zitsanzo za masitima amene akhala akusowa pamalo amenewa zaka zosiyana nthawi yosiyana koma pamene amadusa malo amenewa amangotani amangoti yasowa ndipo sapezekanso nkhani inochititsa chidwi ikupezeka mu chaka cha 1945 uh, mchaka chimenechi pamene panali pa 5 december mchaka chimenechi ndipo ndege za asilikali ankhondo zokwana 5 zinanyamuka pa maulendo ake amene zimayenda kupita ku training ndipo ndege zimenezi zotchedwa tbf avengers torpedo bombers zinanyamula asilikali okwana 14 zili chomwechi ndege zimenezi sizinabwererenso ndipo ataona zoti ndege zimenezi sizi- sizikubwereranso anatumiza ndege ina imene inali ndi anthu 13 kuti ipite ikafufuza ndege 5 zosowazo ndege imeneyi imatchedwa kuti uh, martin pbm Mariner Flying Boat ndipo itapita kukafufuza ndege imeneyi sinatani sinabwererenso kutanthauza kuti ndege 6 komanso anthu 27 anasowa nthawi imodzi kakhalanso ndege zina zochuluka zimene zakhala zikusowa zika- zikadutsa malo amenewa mwachitsanzo panali ndege yotchedwa ppm uh, 3s imene inasowa uh, ina yotchedwa dc 3s ina yotchedwa c54s komanso ndi zina zochuluka kwambiri zoti sizingathe kuti ndiziike mu video imodzi so mwachidule ndingonena kuti bermuda triangle ndi malo amene ali ndi zinsisi zake zochuluka zimene kufika na mpaka pano asayansi komanso tingoti wina aliyense samadziwa kwenikweni kuti chimene chimachitika ndi chani